Lero ndi lachitatu back to business makamaka nkhani ya Chimwendo Banda takubwetsani update ya fresh makamaka mmene zikuyendera pa kanali pano ya break chabe ku nkhani za my engines akugaza ndetagaza kale amene simunaonere video mukhoza kuionera muli ndithudi maganizo athu komanso mwina kupanga resonate ndi maganizo ambiri a Malawi Kodi za Chimwendo Banda zikuyenda bwanji pakanali pano? Imagine ma guys anakalibetu nchipatala munthu uja eti ndi zoona zimenezo? Akuluakulu kuchoka nthawi imene anagamulidwa Chimwendo Banda panopa pafupifupi nde kuti 2 weeks koma akubisala nchipatala anchipatalawo ndikumamubisadi dala mwaonano tili ndi anthu osakonda dziko lathu? Mmene akakhale ku Maula wakhala ali kuchipatala ndithudi. Zosakhala bwino bwanji iyayi tifotokoze motere kunena kuti malinga ndi mmene zinaseweredwera last week imene tinkakupatsana update mu khoti makamaka ku high court khoti lalikulu ku Lilongwe kumeneko judge Zondi Mvula anamva mbali ziwiri mbali ya Chimwendo Banda komanso ndekutino mbali ya boma A Jivason Kadzipatike kuyimira Chimwendo Banda anakamba kunena kuti akupemphatu a judge kunena kuti amutulutse Chimwendo Banda pa belo chifukwa chonena kuti iyeyo sakupeza bwino nsana wakewo ndizoti sizikuyenda and'nso mutu wake ukumajama, stress, anxiety, depression ndi zina zotero akamalingalira za mmene zinthu zikuyendera ndipo iye anakali mchipatala mchifukwa chake walephera ngakhale kukapezeka pa khothi pamenepopo. Pamene akumbali ya boma ananena kuti ife tikufuna a judge mutipatse mpata kutno tikalingalire bwino bwino kuti kodi tilolere kuti Chimwendo atuluke pa belo ee tikamve pempho limene pempho limene taliva tikalilingalire bwino bwino nde tibwera tizafotokoza tipatseni nthawi Judge Zondi Mvula anapezeka zonena kuti anagamula kuti Chimwendo Banda apitilirebe kukhala mmanja mwa apolisi ndipo amene akakhale ku Maula of course koma wakhala akubisala mchipatala kuchoka nthawi imeneja mpakana kufika panopa. anagamula kuti akhalebe m'manja mwa polisi kufikira Lachitatu nde Lachitatulotu ndi leroli ndithudi pa 24 December 2025. Eh, mupanga check ma date mawatu ndi Christmas kwa amene amasangalala Christmas. Chabwino, ndetu mmene zilili ndi zonena kuti leroli nkhani ikhala ikulowa mu khoti makamaka ku Lilongwe ku High Court Ndipo kumenekoko tikukhulupilira zonoti no Mzonde Mvula yemwe uja judge amene anakuwazana Malawi akapitilizabe kuimva nkhani kodi ulendo uno akuwazaniso ndi ziganizo zimene akapange kapena mwina ulendo uno mumuphathikaso ku gulu la ma judge amene akumapanga zofoira aja nkhani ikalowa mu khothi lelo ndipo zomwe zikukayembekezedwa ndizonena kuti chimwendo Banda ndi mbali yake akalembera belo Leroli Chimwendo Banda akakapezeka ku court, ku chipatala kuja akungobisalako. Pamenepopo of course ifenso nde tikukaikira zomwezo. Ku chipatala kuja akhala akungobisalako. Koma akakapanda kupezeka kumeneko mwina tikhoza kumati iyayi akulanga ngakhalenso akunena kuti iyayi walephera nsana ukumpweteka sanakabwera. Onsewo ndi ma tactic onena kuti azi, apitirizebe kukhala mchipatalamo chifukwa akatulukamo mmenemo kupita ku court ati aah wakwanitsa bwanji ino kuyenda kudzafika ku court kunoko nde kuti uli bwinobwino iweyo. Ubisala mchipatalamo momo. Mchotseni mmona azipita ku maula. Koma sizinayenda pamene zakhalira akuchipatala tadana nanu kwambiri mene mwapangira. Chipatalacho mwachibisa komano muzizurwa ndee tizachidziwa and tizakugazani. Akuchipatala tadana nanu mene mwapangira zinthu zanu. Komaso aku prison tadana nanu mene mwapangira zinthu zanu mmangoyang'ana koma moti munakatha kupita kukapangano inquire kuti ameneyi zikuyenda bwanji. Imeneyi imene ikhala ntchito yanu kukamuchosamo mchipatalamo kuti yayi inutu amwene mukuyenera muzakhale muli kuno. Pano mukuyenera ma, ma thandizo anu onse mankhwala muzidzapitiliza kumwera kunoku. Simunapange zimenezo. Komanso ndekuti mwina ku court munakakankhabe. Ayi sitikamba zambiri pamenepo. Kodi nde tiyembekezere zotani kuchokera ku mbali ya boma? Akuluakulu kuchoka ku mbali ya boma tiyembekezere kuti no ma guy amenyera ndithu nkhondo. Sayisiyasiya nkhani imeneyi ma guy aku boma ndipo salora zonoti Chimwendo Banda apasidwe belo. Zimenezozo nde ndukuuzani ma guy mokutsimikizirani nkhondo ikakhalako leroli ku khoti chifukwa chonena kuti khumbo ndiloonetsetsa ndithu kuti iyeyo akhale ndithu mmanja mwa polisi kufikira nkhaniyi itazapezeka kuti no yaikidwano kuti movomerezeka munthuyi akapezeke zonoti no atuluke kapena iweruzidwe bwinobwino chifukwa chomwe chikuchitika apa ngati simunapange note bwinobwino chomwe chikuchitika anthu awa mbali ya Chimwendo Banda akukalembera belo mwa temporary akuti mongoyembekezera kuti nkhani izapitiliza kumvedwa sizikuyenera zizikhala choncho nde sopano nkhaniyi siyukamvedwa ngati mene imayenera izimvedwa komano akuti moka mongoyembekezera nde timchoseko chimwendo banda asakhale ku ndende ayiso ma guy amene amakhala akuyembekezera milandu amakhala ali ku ndende pa remand ndipo ndi ambiri kwabasi anthu amakhala zaka zaka anakali ku ndende ku chichiri kuja zaka zochuluka kwambiri Anthu anakali ku ndende ku Maula pa remand zaka zochuluka kwambiri akudikira mulandu wawo. Nde awawa Chimwendo Banda sopano muziti ayi iyii case yawo ikhale extraordinary case tiyeni tipange zonoti atulutseko chonde tiyeni ee tiyeni. Iwowo nde apambana cha? Remand ndi remand amwene. Lamulo ndi lamulo ndipo lamulo silimasintha. Lisamaone nkhopetu lamulo. A Chimwendo Banda akwenera akhale ku ndende kufikira nthawi imeneno a ku High Court muzaperekeno ma date olongosoka bwinobwino onena kuti ok mlandu ukhalano ukumvedwa motere. Chifukwatu ngakhale lerolitu ku High Court sizoti ndi ma plan awo onena kuti no iyayi tikhale tikumamva nkhani imeneyi. Si ma plan awo. Zachidziwikire nkhani iyiyi mapulani awo molongosoka anaipanga kuti idzamvedwe mu January. Nde olo ampase belo, mapulani olongosoka nkhani idzayamba kumvedwa mu January. Pamenepopo ndikuona ngati sizikuendapo bwino ndithudi. Ayi mmenemo ndi mmene zilili inu mukuona bwanji? Chifukwa chani? Ife tikhala tikuenda nanunso kukupatsani ma update mmene zikhale zikuendela ku khotiko. Amene simunapange subscribe, please subscribe ndekuti zizikupezani mosavuta tikamatelo. Akutitu.